Igbo ọma na-ege ntị ndewo unu abụ nwada Unaeze Onyinyechi onye na-eweta unu ihe emume onye Igbo ihe ọma mere na onye asị m ya mekwara ibe ya ngwanụ ugbu a na anyị nọ n'obi eze Ebi one of Ebikọrọ na Ụzọagba nke dị n'Ikeduru Local Government n'Imo steeti ngwana anyị ga-aga n'obi eze ka anyị gaa hụ eze ka ọ kọwara anyị ụfọdụ ihe ndị dị iche iche a na-eme n'ala Igbo ngwa soro m ka anyị gaa hụ eze onye eze biko anyị bịara ebe a na ka anyị hụ gị maka na anyị anụla maka gị nwere anyị sịkwanụ ka anyị bịa n'obi gị taa na ka anyị bịa nọnyere gị hụkwanụ gị ka ịkọwara anyị ụfọdụ ihe anyị amaghị n'ala Igbo anyị chọkwara ka ịkọwara anyị ụfọdụ omenala Igbo dị iche iche ihe ndị Igbo na-eme ka ịgwa anyị ihe onye onye Igbo ihe dịka ọjị Igbo ọ ga-adịkwa anyị mma ka ịkọwara anyị usoro esi awa ọjị n'ala Igbo na ihe ọjị Igbo pụtara ndewo ee na-abịadọla ndị ndị nọ ebe a n'obi m nwere obi ebikọrọ ọwụ ndị ebikọrọ ndị nwe ebikọrọ awụ m His Royal Highness Eze nabata dọkta Martin ọkwadike si na ọrụ ebi nke mbụ n'ebikọrọ n'Ụzọagba dị n'Ikeduru lokal gọọmenti n'Imo steeti ị na-elekwa n'anya ebikọrọ buru ibu ndị nọ ebe a bụ ndị mejupụtara ebikọrọ na mba na mba mbam anọ dị na ebikọrọ Amamba Ụmụagwụ Ụmụeme na Abọ ọnụ mkpu nọkwa n'ebe ahụ dị iche iche nke esi agụ ya na bekee na-abụ vileji vileji o ruru ọgụ na ọgụ ọgụ mba ya bụ iri abụọ ọ ndị isi ha ndị isi ha ndị nọ ebe a nakwara ndị hụ na eze so eso eze achị ya ndị na-akpọ ndị kabinet ha nọchi ebe a. ihe m ji na-asụ asụsụ Igbo ọ maka na anyị sụmacha bekee asụsụ Igbo ga-ala obi eze dị mma ya na-asụ asụsụ Igbo ala Igbo kwesịrị na-akwado ịsụ asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo ghara ịla dịka ndị ọcha si na-atụ anya na-agwa anyị sị mgbe ọ na-erula afọ ole ma ole na-abịa n'ihu na asụsụ Igbo ga-ala iji kwadokwanụ ka asụsụ Igbo ghara ịla ọ ihe anyị na-eji asụ asụsụ Igbo n'obi eze hụ na ọ wụrụ n'ezi Igbo amaka ọ wụrụ ya Igbo abụrụ mba Chineke kpachara anya kee kezie ha ama awụ ndị na-eme agbarasa ndị jiri ndụ ha kpọrọ ihe ndị hụrụ Chineke n'anya hụfere ya ahụfere ndị kwenyere na chineke na-emere ha ihe niile ndị ma na enwere chi niile nọ n'ụwa a ya nwekwa chi kacha chi niile onye sị na enwere ndị bekee sị na enwere gods god god god ya hụ ndị ka eji g ogbede ji bido god agwụ isi wụ god mami wọta god ụdị agbara dị iche iche wụcha god ndị igbo amarala na ndị ahụ nọcha amadịọha wụ god mana ndị igbo amarala na enwere chi kacha chi niile ya the most high god chineke kere ụwa niile chukwu abịama chukwu okike ebe anyị sị na chi kacha chi niile ọ ihe a mere na ndị igbo ji hụ ya n'anya karịa ihe niile nọ n'ụwa ndị igbo na-agbakwanụ mbọ anyị siri n'ebe anyị si nnọọ si n'Izrel gara n'akụkụ ijipt gafeta mpaghara ebe a na-akpọ naijiria bịa biri n'ala igbo ụfọdụ na-asịkwanụ na ndị Igbo ka ụwa siri bido ihe niile ndị ahụ ihe a na-eleba anya soro usoro akụkọ mere mgbe ndụ ka ndụ mana ndị Igbo amara n'onwe ha anyị mara n'ebe anyị kwụ anyị wụkwanụ ụmụ Izrel onye ọwụla nwere ebe o si pụta dịka ebe o si dịrị Igbo mara mma obodo ndị Igbo na-agba mbọ ihe eji mara ndị Igbo bụ ịkwado omenala ịkwado ọdịnala ịgba mbọ ịhụ na ha nọrọ na nke onwe ha kpaa akụ lụọ ndom mụọ ụmụ soro ịkpa akụ kpata akụ jide ego o jide ego ndụ arịwa were were onye kpatara ego na-eri ego na-eleta ụmụnna na-eleta ikwu na ibe ya ụbọ alaa n'ala Igbo anya ukwu na mmegide alaa na ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo anyị ji mara ndị Igbo ebe ọla ị gara n'ụwa a na ị hụhụ onye Igbo ebe ahụ gbama gbama tutu akpụkpọ ụkwụ gị gị gbachaa ya gbapụga n'obodo ahụ o nwekwara onye ọzọ ga-ejenwu ebe a bifuo otu obodo anyị wụ naijiria nọ taa ndị igbo wụ ndị wụ ndị ga-asị ha wụ otu naijiria n'ihi na onye igbo jee n'ime ọhịa mpaghara dị iche iche naijiria ha eje mepe ebe ahụ onye igbo jee ugwu awụsa ya ebiri ebe ahụ ji ndị ebe ahụ si eji arụ uyo biri n'ime ya ha akpa akụ ebe ahụ ha arụ uyo ebe ahụ ha na ezinụlọ ha ebiri ha na-akpa ego ha kparachakwa zụchaa ụmụ ha ya ụgha ya onye Igbo gaa elu gaa ala ga-echehu nga o siri pụta ya mere ndị Igbo ji sị gị akụ ruo uyo ya kaa onye kpara ya onye kpata akụ rụchaa uyo elu na uyo ala na oji bekee ọ ga-arụ elu uyo na ezi nne ya mana ụfọdụ ndị mba ọzọ ndị ka agbata obi anyị na ndị dị iche iche ije obodo ọzọ jee biri bie ndụ ha niile ebe ahụ kpaa akụ ha niile ebe ahụ ọ ji ara ha ahụ anaghị ebifu mba ọzọ ha na ndị obodo ahụ emekọ mana ndị Igbo anyị ọ ya e ji mara anyị ya wụ ihe a na-ekwu otu naijiria otu naijiria otu naijiria ọ naanị onye igbo wụ onye ma na otu naijiria dị mkpa

anyị ga-enyere ụnụ aka na anyị banye n'ọjị na anyị ga-ebuli ọjị omenala ịnabata ụmụnne anyị ndị bịara nga anyị ịwa ọjị aga m asị ee ee chief ee, ọradụ ngwa ihe na-eme n'obi erule bulie n'anya ọjị
Ebe ka mma mma nụ. Ebe ka mma mma nụ. Mma mma nụ. eze birikwo eze birikwo eze birikwo ekele onye eze mgbe anọ eze birikwo anwụchula ọjị afọla n'obi eze ihe nọ nga a wụ ụmụ afọ ebikọrọ made up of

ha niile zuru oke nga a taa agba ụma ndị isi ha niile nọ nga e ọjị afụta na obi eze eze ekelela ụnụ o nyere ọjị anaghị m esi n'isi tụra nna mara otu anyị si erere nga a taa na mbụ ka m na-ebuli ọjị abịa n'ụzọ amamba wụ isi amamba wụ isi chairman nọ nga emechaa eze na ga-agọzi ọjị ebikọrọ niile ahụzuo ya amamba wụ isi onye chairman amamba here okay ị hụrụ ọjị anwụchula ụmụ ahụ bili na thank you so much ụmụeme abọ ebikọrọ biko ụnụ ahụzuola ọjị ọkwa ya ụnụ ahụzuo ọjị eze na-aga agala n'aka eze anyị ebi one of ebikọrọ chairman ndị eze n'ikeduru ọwụ ya kwara nwa nkenke ehi na-achọ igwe ehi ọzọ nye anwụchula ndị kabinet akabara nọ jọọ na ee anyị ga-agọ ọjị ọjị a wụ ọjị ihe ọma ọ ọjị a ka ọjị ndụ ọjị ọganihu na ọjị ịdị n'otu ụbọchị afọ anyị gọọ ọjị ihe ọla anyị fọtara ụjọ akpa anyị ya nụtara anyị ọ bụrụ n'ezi Chineke gọziere anyị ọjị a banye n'aha nke nna kwa aha nke mmụọ nsọ ya rịkwara nụ mma ọjị wụ ihe a na-eji anabata ndị ọbịa n'obi onye Igbo ọbụla onye Igbo ị bịara nga ya ya enyehụ gị ọjị onweghị onye na ihe ọbụla onye ọbụla wụ onye Igbo gị bịa n'ụyọ ya ya enyehụ gị ọjị ọ rịhụ ihe o nyere gị gị rie elu rie ala nga ya ma ị taha ọjị gị pụta gị kwuo na i jere n'ụyọ ọgaranya aha nga ga-ejecha n'ụyọ ọgaranya ahụ ya enye gị nri nye gị mme nyekọkwa gị ego iji agba ụgbọala alaje mana ịhụkwa na ihe rị ka ọjị kọrọ nga ya na o nyekwuhụ gị naanị ọjị ọjị nkịtị o nyefuhụ gị ihe ọ na-egosi wụ na o nwere elu nwe ala mana o mefu ọjị o nyekwere gị nri gị eriju afọ o nyekwere gị mme gị aṅụju afọ o nyekwere gị ego gị tinye n'akpa gị o lekwere gị ọbịa mana nwa ọjị naanị ọjị ọjị nkịtị o nyefuhụ gị ihe pụtara wụ na o leteghị gị ezi ọbịa ọ pụtara na ọ nabataghị gị mana ọ pụtara na o leteghị gị ezi ọbịa ọ ihe mere ọjị ji rị mkpa onye ọla bịara nga gị ihe mbụzi ga-eme wụ inye ya ọjị dịka onye Igbo o nwere ndị ị ga-eje nga nwụ na mba ndị ọzọ enye gị mmiri gị aṅụ ị bịahala n'ụyọ eweduo gị oche enye gị mmiri gị aṅụ ọ ya igosi na ha nabatala gị ụfọdụ ndị gị jee nga nwụ enye gị elu nye gị ala ha gwa gị na ị ga-arahụ bọọ chi ha kpọga gị nwaanyị ahụ gị na ya laba ma ya wụhụ otu ahụ ị bịataghị nga nwụ mana onye Igbo na-enye gị ọjị ọ ihe ọjị ji rị mkpa eji eji anabata ndị ọbịa eji eji eme omenala dị iche iche eji eji ya chọọ ezi ọrụ chineke gị were ọjị gị gọọ gọọra chi gị ọjị ga-enwe olileanya na ọ ga-elete gị dịka emume ọdịnala ị na-agọrọ ya chukwu Chukwu Abịama Chukwu okike Chukwu bi n'igwe Chukwu kacha chi niile ị na-agọrọ ya agbara n'ife ọjị e ji eji ya jụ ogu i ji ya jụ ogu gị sị aka gị rị ọcha ọ rịghị onye i megidere onye ọbụla na-emegidekwana gị ya agajirila ya gị sị ụbọchị njọ ụkwa fụla gị ama agbara na mmadụ na-emegide gị akụghịkwa aka na ogu gị ji ya ajụcha ogu ya erelele gị ọ bụrụ ma ọ dịbeghị onye i megidere ọ dịbeghị onye i megbu ya agala gị nke ọma na-eji ya agọ ọfọ i ji agọ ọfọ ihe ahụ ị gọrọ ya bụrụ ma aka gị rị ọcha i ji obi ọcha gị ị gọga ọfọ ọma ọ ga-agakwara gị ya kwara ma onye ị gọgara ọfọ ahụ aka ya rị ọcha ọ nwere ezi obi ọ ga-agakwara ya mana ọ bụrụ ma gị n'onwe gị adịghị ọcha n'ime mkpụrụ obi gị ịgọ ọfọ ahụ iji ogu ahụ ga-erere gị gaa gọọ ọfọ ahụ gakwa erere gị mana ihe tụga anya wụ gị gọọ ọfọ ọma ya agara gị nke ọma ya erele gị ọ wụ nne ji ọ ụfọdụ ihe ndị a na-eji ya eme i si ebe a pụtazie gị banye na alụlụ nwaanyị enweghị ị chọ ịlụ nwaanyị ị ga-eji n'ọjị abịa a gakwa awa ọjị a ga-agọ ọjị a ga-eji agọzikwe nwa gị nwoke ahụ na nwa gị nwaanyị ya alụga alụmdi na nwaanyị mmemme ọbụla e mege n'ala Igbo a chọ iri ji ọhụrụ a ga-agọrọ ọjị a chọ ịkpọ nwa aha a ga-agọ ọjị a chọ inwe ọgbakọ otu anyị nọ nga ugbu a a ga-agọ ọjị ihe ọbụla e mege onye bịara nga gị ị ga-enye ya ọjị ọjị dị mkpa ọjị pụ ụzọ mmanya na nri na ihe ndị ọzọ esomezi ya mmemme e mege n'ala Igbo ọjị na-anọ mmemme afụrụfụ ọjị dịkwa n'ụzọ abụọ e nwere ọjị ke anyị na-akpọ gworo nwekwana nke a na-akpọ ọjị Igbo nke a na-akpọ gworo wụ nke na-achatụ uhie kekwanụ keke na-acha uhie Ee, nke ọzọ ahụ ke ahụ gị were ya ihe gbawa ya elu gbawa ya ala ihe ọ ga-awara gị mkpụrụ abụọ mpekele abụọ anyị akpọ ya ọjị ndị mba ọzọ ndị Hausa na-akọ ya ndị Yoruba na-akọ ya na Naịjirịa a na-akọkwa nke na nke uhuru ị hụnanụ ke na ke wụ ọjị Igbo e ji mara ndị Igbo kekwana nke gworo nke ndị mba niile na-ata awụsa na yoruba na ndị mba ọzọ ọ na-ata ya ọ ji atọ ụtọ karịa ke ke na otu kere ugbu hụ na gị gbawa ya ọ ya- ya gba naanị ibe mpekele abụọ ihe eji ọjị eme agwụla a nakwa na-eji ya eme ụdị omenala a eji ke eme mana iji gosi na ụfọdụ ndị na a- ọ na-amasị ụfọdụ ndị ịta ụdị ọjị egboro maka na a na-agbakadị a nakwa na-akụtụ ilu ị ga-ahụ sị ke ndị ga-aja atakarị ya mana i- ụdị omenala a na-eji ọjị eme ndị nke wụ maka ndị na-atapụ ya ndị ọ na-amasị ịta ya mana ọ wụ ya ka na-eji eme omenala ndị Igbo ị hụna ya ọ wụ naanị abụọ ka ọ wa ifekana bịa leke ke wụ ọjị Igbo ị hụna ka ugbu gị gbawa ya ịwa ọjị nke nga na ị hụ na akara ya akara ya eji na-esi ọ ga-agba anọ ọ wụ nke gbara anọ otu abụọ atọ anọ ya wụrụ ọjị ọmụmụ ọ wụrụ n'ezi ọjị akụ Ah, so otu kere ugbu hụrụ na o ji enwe mmasị mmadụ ịta ya ụmụnna ọ wụ ya ụbọchị anọ nọ na ee, izu ahịa rị anọ gị na-abịa gụọ ya mara na gị nke wụ eke orie afọ nkwọ ọ bụrụ n'ezi mara ihe otu ọjị siri gaa e nwere ke ị ga-eweli ugbu ya gba atọ ọ wụ ọjị dike na ọ gbara atọ nga ahụ ọjị dike ji agba atọ gị gbawa ya ya gba naanị atọ anyị na-akpọ ya ọjị dike ọ wụ onye ọwụla wụ dike mgbe ụfọdụ ndị Igbo na-enwe ndị na-ejere ha ọgụ n'ike ike na obodo mgbe ahụ e ji akpọ ha warrior obodo sime ike achọma dike obodo gbara ọgụ bịa n'obodo achọma dike maka o nwere ndị ndị wụ akata eje eje ndị a na-asọ mgbagbu eje ọgụ ndị na-eme ihe siri ike n'obodo ọ ndị a ra-akpọ dike ee ya wụ ụdị ọjị ahụ ọwa onye ọla na-ata ya e nwere ndị chiri echichi dị aṅaa n'ihi ihe ha metere eji ya chie ha eji ya tụọ ha dike dike eji eje mba ọ ụdị ndị ahụ ndị na-ata ya wụ ọjị ndị mere ihe dị iche mmadụ nkịtị na-apụghị ime ma ihe ị ga-achọ ime ya ewe gị ọtụtụ afọ tupu gị emefuo ya ọ wụ dike onye jere nga ndị mmụọ na-eze eze ije ọ dike ka ọ ọ ndị ọjị ahụ kwerele apụtakwa na ịwa ọjị ugbu ya gba atọ onye ọla anara ya taa mana o nwere ndị ekwo mee ya ndị nwere anya nnọ ndị na-ahụ karịa ibe ha ọ ndị dike e nwere ọjị ị ga-ewepụta gị wa ya ya daa ogbu otu ọrịa ogbu ọ ga-enwe ekere nga a ga-esi waa ya ọjị ahụ ọjị ogbu ụdị ọjị ahụ a na-ata ya ata mana ndị dike nwekwara ike ịka anya taa ya sị nịnị ga-eme ọjị ogbu a na-ata ya ata n'ihi na onweghị nga o nwere ekere esi awa ya ọ wụrụ n'ezi ụdị ọjị ndị a wụ ndị kere iche na ọjị ndị ọzọ tupu i kwume ọjị ọmụmụ ọjị aka ọjị izu ihe niile ndị a wụcha ụdị ọjị ị ga-awa ha a na-enye gị nkọwa banyere ha mana ọjị ndị na ọjị ndị nọ nga ugbu ihe wụ ọjị gbara anọ ọ na-ara ahụ ya enwe ụba ọjị gbara ise gba isii gba asaa ọ na-enwe ụba gị gbọwa ya ị ga-ahụ nke kacha mpekere ya dị n'ime ha anọ maọbụ ha ise ahụ ọ ka a na-akpọ ụba ọjị ụba ọjị ahụ ọ kwara ọjị ngozi ka ọ maka na ọwa onye ọbụla naanị otu onye a na-ata ya anyị gbọwa ya nga ya weta ụba ya onye tụpere ya enye ibe ya onye ọbụla ewerechakwala ọjị ya ahụ mana a ga-atụpere ka ahụ n'ihi na ọ wụ ngozi e nyere onye ọbụla ọ wụ nọ n'ezinụlọ ọ babara m ya baara onye ọzọ ọ babara nwa- nwaanyị ya baara di ya ọ wụ otu ọjị riri n'ala Igbo eji m aka sị o nwe ihe a chọka n'ime ọjị anyị na-ahụbe nga mana ịkpọkọ na ọjị n'ezinụlọ ọpara ga-anọ n'ezinụlọ nna ya nwanne ya nwoke ka ọ tọrọ apali ọjị binye ndị mmadụ ọ bụrụ n'ezi nwe ọbịa ka ogbere- ogbede nwere ike buru ọjị bige nwunye ya bige ee, ọpara nne ya ọpara nne ya eburu ya wụ ọjị bige ndị ọbịa bịara nga ahụ ebuwekwana ọjị na ezinụlọ di na nwaanyị ọ nwoke ga-asị nwaanyị butere m ọjị gara m ọjị m nye ndị bịara nga m nwaanyị ga-ahụ ọjị nwaanyị gakwa ebi ọjị aka ma a na-akwa ezi nwaanyị ọjị ọ wụ na ya ya jee chịkọta ọjị ya etire di ya n'ekpekere ya ebige di ya di ya na-eburu ọjị ahụ bige ndị ọbịa nwaanyị ya dubedị nga ahụ ndị bịakwara n'ije ahụ nwaanyị nọbekwa n'etiti ha ndị a na-ezi ọjị ndị nwoke ọ wụrụ na e zi ezicha ndị nwoke ọjị ga-eburu ọjị ya bahụ n'aka onye ọ mara na ọ kaka okenye ya gọọ ọjị ọ wụ ya mana nga anyị hụrụ o buga ọjị a na-eziga ndị bịara nga ha ọ gaghị ezi ha nwaanyị nwaanyị wetakwara ọjị ahụ nga ahụ dọmere ya mana ọ gaghị ezi ya nwaanyị ahụ sị ọjị abịara ọ kwa omenala anyị ọ wụrụ n'ezi ya wụ otu ọjị na-esi aga mana ọjị na-abatakwanụ na otu obodo anyị n'ugwu nna ha otu anyị si ebu ọjị ọjị bata ya si n'aka onye nọ n'obi eze otu anyị nọ nga ugbu a ya wụrụ ebe e nwere onye na-ebulite ọjị bunye ya onowu onowu ebunye ya onye eze onye eze eburu ọjị ọ gọọla ọjị mana tupu ebute ya n'aka eze ọ ga-ebu zi ya ndị bịara nga ya ọ wụrụ na e zi ya zichaa nwa ya nke anyị ziri ya na mbam na mbam ezina ya obodo mpaghara obodo dị iche iche otu a rị mpaghara anọ a na-abịa bugharịcha ya abịa bu ya na mbam ya ndị ka villages ihe ile anya nga ga-ahụ na eji akwa ọjị na ndị tọrọ obodo tọrọ ibe ha abacha ya ya ọha ya ya ruo n'aka eze ya mee gịnị ya ebi ije eze agọzie ọjị ya rukwanụ otu obodo anyị nọ ugbu anyị nwere obodo anyị ebe wụ ụzọagba ụzọagba nwere kọmuniti atọ ibuli ọjị na ndị eze kọmuniti atọ nwetara eze n'otu n'otu ọjị pụta n'ụzọagba ebe ọbụla o si pụta a ga-ebuli ya bụ ige onye eze tọchiri ibe ya ga-ebu ụzọ were ọjị onye eze tọchiri ibe ya ga-ebu ụzọ were ọjị onye nke ọzọ soje ya ewere onye nke ọzọ sojekwa ya ewere ya anyị na-akọwa ahụ wụ na onye tọrọ ibe ya n'afọ ole ị gbara ọ afọ ole ị duru oche ndị eze ji akwa oke na n'ishishi onye tọrọ ibe ya o si ebe ọjị siri mee gịnị pụta ọjị si na obi ebi kpalie ndị eze atọ nọ nga ugbu mbuli ọjị na-ezi onye nke m tọrọ onye nke a ebuli ezi onye nke ọzọ ọ tọrọ onye nke a ebughachiri na ma agọji ya ebe ọla o si bilie onye ahụ obi ahụ o si bilie ga-agọrọ ya wụ ọjị ọ ga-esikwa otu a gaa na onye kacha oke ọ ga-ebu isi onye ahụ ebu isi onye nke ọzọ onye bulitere ọjị ya na anaghị na ọzi ọjị otu ọjị na-esi aga ije ma ndị eze weretara ọjị kọmuniti tọrọ ibe ya onye isi ọchịchị ha na-akpọ prezident jeneral ka ahụ were kọmuniti ka ọzọ soje ya na ebiri prezident jeneral ya onye isi ọchịchị ha ewere onye nke ọzọ ewere o rukwanụ na ikeduru lokal gọọmenti otu anyị nọ na imo steeti bụ ikeduru lokal gọọmenti anyị ga-akpọ ọjị na mbam na mbam kọmuniti kọmuniti e nwere ụzọ atọ ndị eze na-esi akpọ ọjị otu wụ na nneji otu wụ na agbata obi otu wụ na onye tọrọ ibe ya mana gị si na ọ na mbam mbam ahụ abụrụ ikeduru obodo wụ otu mana ọ wụrụ n'ezi mana ọ nwere otu e si ọjị kwu hụrụ ọjị ọ gbara n'ibe n'ibe na-akwụ yọrọ ya apalie ya baa ịga mbam ya si na mbam ahụ gazuo na mbam ahụ ya abanye na mbam ọzọ si na mbam ọzọ ya pụta mana a na-apa ya dịka onye ọbụla si wụrụ ya kwa na agbata obi ị palie ya nga onye agbata obi gị nọ n'akụkụ gị ọ wụrụ n'aka nri gị ka i si bido gị bịa ị ga-eburu ya jebe na agbata obi na agbata obi ya gazuo Ikeduru ndị eze pacha ọjị ndị kọmuniti a na-apamazie ya site na otu ahụ kwa e siri pa ya mana ọzi ndị isi ọchịchị ha na-akpọ prezident jeneral ga na-apazi n'aha kọmuniti onye tọziri ibe ya maka o nwere kọmuniti ndị ndị ka nọ e si n'ime ha kewapụta kọmuniti ndị ka ọzọ ndị ka ahụ nọbu anọ na-agbanwe ha aha nwuo ndị ka ahụ wụ ndị ka anyị sị wụ ọkpụtọrọkpụ ndị ka ọzọ na-asụja e kepụtara n'afọ ndị ka gara aga chiteche e kepụtara nye ha autonomous community na gọọmenti nye autonomous community ndị a apawazie sorozie ha na-apazi

ndị Igbo na Igbo ọma na-ege ntị unu anụna ya onye kọwara anyị gbasara ọjị a bụ Ebi One of Ebikoro unu anụnakwa o si kọwara anyị usoro esi awa ọjị n'ala Igbo ndewo